ezigbo ife mwute na ife anya mmiri merụ oke osisi adago ụmụ nnụnụ agbasago ka esi ama na oke osisi dalụ bụ na ebe niile ga-ajụ oyi ọ bụrụ na ị pụta n'ihu akwụkwọ kemgbe ụnyaahụ ị ga-afụ na ebe niile jụrụ oyi akpata oyi juru onye ọbụla ahụ mana kedu ife mmụta dị na nya bụ ife ọ bụrụ na ị nee anya papa nnukwu anyị nwụrụ kedu ife m ji sị na Mr. Ibu bụ papa nnukwu anyị onye ọbụla dị bido n'ahọ iri anọ ya bụ 40 years wee gbadaba ma ọ bụ gbagotebe onwere onye ga-asị na ọmalọ onye Mr. Ibu bụ onwere onye ga-asị na Mr. Ibu emeghụ ntonite ụmụaka ya ka ọ bụrụ ife aṅụrị site n'ejije mana abịazielu ife dị etu a wee si etu a mee ma ọ bụ si etu a gaa ofu ife ị ga-ejide aka bụ imegide ife ọ daa n'ịzọ ndụ gị kaba ahụ zọọ ndụ gị enekwana ife ndị mmadụ ga-ekwu anya ejekwana chebe kedu ife ndị mmadụ ya akọ ejekwana chebe ụdị mmadụ dụka mụ kedu ife ndị mmadụ ya ekwu ma ọ bụrụ na a nụ na ụdị ife a merụ ma ọ bụ na ụdị ife a jelu kedu ife m na-akọwa nke izizi bụ kaba ahụ nedo ndụ gị anya ọ bụrụ na ị nedo ndụ gị anya gachaa kaba ahụ mara ụdị ka i si eje ka i si ana okwu a wee na-agalụ anyị bụ ụmụnne gị bụ onye na-ebi ndụ na ị ga-ebinwu ndụ gị gị bụ onye na-akpa agwa ma ọ bụ na-ebi ndụ debe ahụ na ndụ gị bụ ndụ gị onye ọbụla sepụrụ gị aka na ị ga-emenwu ife ọbụla gbasalụ gị na ife ọbụla sọrọ gị ka ị ga-eme na onweghị onye ọ gbasalụ na onweghị onye ga-ajụ gị ajụjụ bido tata neruo ndụ gị anya maka na echi dị ime gị bụ onye na-akpaso mmadụ agwa dị aṅaa dị aṅaa bido tata neruo ndụ gị anya maka na echi dị ime gị bụ onye na-emenwu mmadụ ife maka na icheru na ị ga-emenwu ya bido tata neruo ndụ gị anya maka na echi dị ime ọ bụrụ na onwego ka i si nee anya na ndụ gị fụ na ijefiego na ijefiego ụzọ na onwego ka i si jefie ụzọ ọ bụrụ n'ọnụ oyibo asị if you ever think that you have missed a track or your track in life bido n'oge chighata start on time to retrace your tracks maka na ọtụtụ n'ime anyị anyị na-ebe akwa hey mr ibu mr ibu ọtụtụ n'ime anyị ejefiego ụzọ ọtụtụ n'ime anyị akpago akparamagwa na-ekwesịghị ịkpa akpa ọtụtụ n'ime anyị emegidogo mmadụ n'ụzọ dị iche iche debe ahụ na ha ga-emenwu ya onye ahụ i megidoro ị maghị ka ya na chi esi wee nọrụ onye ahụ i megidoro ị maghị ife ya na ife na-eje n'ụnọ anyị nọ kịta na-ekwu nke Mr. Ibu mana anyị nwa na onwe anyị n'ebe a na-ekwu maka Mr. Ibu kedu maka anyị nwa kedu ụdị ndụ ị na-ebi kedu ụdị akparamagwa ị kpasoro mmadụ ibe gị i menugo mmadụ ibe gị ife maka na ị ga-emenwu ya i menugo mmadụ ibe gị ife ọ na-atọ gị onye ahụ i mere ife na-ebe akwa ngị nwa na onwe gị fụ na onye a na-ebe akwa ọ na-atọ gị ezigbo ụtọ chee echiche maka echi maka na echi dị ime gbaa ọsọ mmiri kịta ọ ka na-elu elu maka na echi dị ime ọzọ dịka nwanne ya bụ ọ bụrụ na e megide ife wee ruo n'ịzọ ndụ gị were nwayọọ tinye anya n'ana zọọ ndụ gị ejekwana nnebe anya kedu ife ndị mmadụ ya ekwu ejekwana nsọba mmadụ anya kedu ife onye dị etu a ya ekwu ọ bụrụ na ndị ụwa nụ ya ọ bụrụ na ndị mmadụ nụ ya kedu ife ha ya ekwu onye dụka m mala amalụ na o nwee ife melugo taata ma ọ bụ echi na onye ahụ ị na-asọ anya ma ọ bụ onye ahụ ị na-enejere anya kedu ife ọ ga-ekwu kedu ife fa ga-ekwu kedu ife fa ga-akọ na onye ahụ akwanyekala gị ugwu ọ kwanyelu gị ugwu otu awa na onye ahụ afụka gị n'anya o mee ya ofu mkpụrụ ụbọsị echi niile onye ahụ ebirikwa ndụ ya gaba gị nwa bụ onye nwụrụ anwụ anwụgokwa anwụ gị nwa bụ onye nwụrụ anwụ ị tụfugokwa ndụ gị gị nwa bụ onye nwụrụ anwụ akụkọ abagokwa na ndụ gị ọ gafee ofu ụbọsị onye ọbụna echefuo ife gbasalụ gị kọlụkwa echi jewalụ kaba ahụ nelu anya na ndụ gị malụ ụzọ i si jefie malụ ndị o nwere ndị ị ga-eje ka gị na fa dozie udo nke ikpeazụ i megide ife ọ banye n'ịzọ ndụ gị nwanne m zọọ ndụ gị zọsie nye ike hafụ maka ife ndị ụwa ya ekwu hafụ ka ị wee mee ka ị wee mekwata mmadụ ma okwu bahakwa n'ịzọ ndụ gị ka ọ ka ha m otu a n'ọnụ ada ndị gboo bụ afa m nyelu m aka tụsa ozi a pịnye aka n'akara ịfụnanya zọnyelu m ụkwụ na ngalaba okwu nke kacha nke tụsaalụ m ozi a maka na o nwere ike ọ bụrụ okwu anyị tụsa ka onye ọzọ ga-afụ i wee zọta mkpụrụ obi mmadụ ka emesịanụ